ya hello ndị be anyị ee mma mmanụ o ma ọ bụ nụ daalụnụ ee nke ọzọ bụrụ ndewonu ee Israel wee na-asị na shalom ya bụ udo n'atụfughị oge o nwere ofu okwu ma okwu naabọ o nwere ike ruo ịtọ mana m kpọrọ ya ofu okwu m ji wee bịa n'oge awa n'ụbọchị taa asị m nke onye chiri ya zelu nke onye si si wee sọọla ya si me gịnị si wee sọọla ya yes ụmụnne m ozi ọma Oliseburuwa ọ ka na-agakwa n'ihu ee mana ihe m ji guzo e nwere ife ọzọ kwa na-abụghị ozi ọma na e nwezi ike ọ bụrụ n'ụdị ọzọ mana anyị ga na-aga n'iru n'amara na onye nwe anyị maka na ịhụnanya ya ọ dị ukwuu mana olee otu ọ dị n'ụbọchị dị ka taa na mgbe a mụ na ị nọ n'elu ana n'ụwa ọ dịka ịfụnanya Chukwu anaziri azụ ọ dịka ọchịchịrị ya dakpoziri ụwa na mgbe anyị na-enepụ anya na-afụ ihe na-eme n'okpuru anyanwụ a n'akụkụ ọbụla ị nọ na kịta e nwere ịnta- ịntanetị na nke a mụ na ị na-afụ m m na-afụ gị on ịntanetị video online and the facebook and all that twitter this uh, into all of them all information super highway mụ na ama maka ya onye agaghị skuul ga-esi na nke a wee mụta ọtụtụ ihe karịa ndị gaali skuul. Ugbu a bụ ị googleọ ihe sọrọ gị i si ebe a ihe ọbụla ị chọrọ ị jụa Google ọ gwa gị i si ebe a wee mụba ọ bụrụgodu asụsụ language dị iche iche mana ihe mere bụ na m achọghị igbu oge okwu m ji guzo maka ndị be anyị bụ ndị Igbo ndị Igbo godu ka m na-ekwu okwu ya maka na o sie nụ ike mụ na ama na mgbe ihe siere ike onye ọbụla zaa afa nne ya kere afa nne ọzọ mụ na ya aza igbo nụ our language nụ our mother tongue ka anyị asụzi kịta wee ghọta onwe anyị nụ wee mara onwe anyị nụ wee nwere onwe anyị nụ ụmụnne m mụ na ama na nsogbu dị mana anyị ga na-azụ onwe anyị ka anyị zụtakwa onwe anyị mana at the same time mụ na gị ma na nsogbu ma gịnị nsogbu dị and so m wee na-asị o ka otuto dịrị nna na ọkpara na mmụọ nsọ anyị na-asị etu ọ dị na mbụ ka ọ dị ugbu a otu a ka ọ ga-adịgide wee ruo mgbe ebighị ebi kedụzi etu mụ na echetara ọ dị na mbụ ụfọdụ n'ime anyị erubeghị 100 years 80 years o since over the 1914 mmadụ enefe ọnụ so kedu onye ga-apụta sị na na ka ọ dị na mbụ mụ na nwee ike metụ aka n'ihe banyere omenala igbo anyị mgbe gboo a sị na etu a ka e si eme ya na mgbe gboo kedu onye ya asị n'eziokwu n'ihe a ị na-ekwu nọọ ihe ọ bụla ya nọ nọọ etu e si eme ya onweghị na onye ga-asị nọọ ihe ọ bụla and so Mgbe ahụ ọ bụrụ controversy nụ. E nwee ndọrọ ndọrọ na nghọta banyere ya nụ. Mgbe ahụ ndị kwe na ndị ekwe. Mgbe ahụ onye lue nke sọrọ onye o merụ. Onye a merụ n'elu, onye a merụ n'ala. Anyị wee na-ekwu okwu ihe banyere na etu Chineke dị na mbụ ka ọ dị ugbu a otu a ka ọ ga-adịgide wee ruo mgbe ebighị ebi. Now, mụ na aga echetakwa abụ anyị na-abụ mgbe gara aga na anyị ga-eme uche Chineke anyị ga-eme ya anyị ga-eme ya echeta m anyị ga-eme ya okwu nsọ Chineke ihe ahụ dere na nkume nye Mozis n'ugwu mmụọ nsọ nyere anyị aka ka anyị wee mee ya ebee ka abụ a si kedu ihe e ji wee bụọ ya n'abụ n'onu Igbo kedu ihe Chineke ji wee nye anyị abụ a n'onu Igbo kedu ihe ọ pụtara ebe anyị abụghị ụmụnne ndị Izrel anyị we are not Israelites or Jews dịka ụfọdụ n'ime anyị na-eche ma anyị na-eje chọọchị ị kweta na Jizọs Jizọs ọ bụ onye ka ọ bụ ọ bụghị Jewish Messiah out of love of God Chukwu wee extend his visit on earth unto you and I and most people The remnants, not about one as you know for everybody, but few are going to be chosen. Not, not it's for everybody, but how many are going to be chosen? Hmm? So na ihe a na-ekwu okwu bụ maka ndị ndị otu Thomas ya na ndị agha jugbu ajugbu were eri ndị okwu na ụka o wee na-asị mụ na gị na-abụ otu ọ dị na mbụ ka ọ dị ugbu a otu a ka ọ ga-adịgide kedu ihe ọ pụtara kedu mgbe ọ ga-abụ o luzie mụ na gị ewee tụgharịa uche wee malụ etu o si dị na mbụ maka na etu ahụ ọ dị na mbụ na etu a ka ọ ga-adị wee ruo mgbe ebighị ebi chineke ada agbanwe agbanwe mmadụ ga-agbanwe mana Chukwu ama agbanwe mụ na ama na anyị nwere anyị ghọtara ihe ndị a ọ bụghị ihe ọfụụ o wee bụrụ na ihe m na-emetụ aka ma ebe m na-eje ọ bụ karịrị ife banyere ọnọdụ ụmụ Igbo n'oge agha mụ na gị nọ n'elu ya ụfọdụ amarọ na anyị nọ n'oge agha ị ma na ị gụa Ecclesiastics 3 sị there is time for everything under the sun There is time for war, there is time for peace, and there is time for uh, mourning, and there is time for joy, and there is time for everything. It's all written there. Ecclesiastics 3. Mụ na nwee ike ịnabanye ya anya. Ehe. So n'ịga n'iru, O wee bụrụ na n'oge agha ka a nọ n'elu ya kedu nụ ihe ga-azọ mụ na gị ọ bụ ịtụ ọnụ ọ bụ ime mkpọtụ ọ bụ ikwu okwu ọ bụ ịgwa onye ilo gị ndị ilo ka i si nọdụ ị ma ka ndị ilo gị si nọdụ eh? ka ọ bụ oge iji wee wee mịa mịna mịna mịna mịna mịna dịka busu ọ bụ oge iji wee mịna dịka busu eh? oge iji wee mee gịnị wee makpuru wee survey hapụgodu okwu ọ bụ ka ọ bụ oge iji wee bịa together

O nwere ndị bụ enemy ji nwayọọ nọdụ n'akụkụ na-achịkọta unu ọnụ na-ekpokọta ihe niile unu na-eme na-achịkọta ha na-edebie n'usoro unu ana-akọgheri na-ekwu na-eje ọ gịnị meziri na mụ na gị naabọ amaghị oge anyị nọ na ya nke kwesịrị ka anyị mee onye akọrọ gbago onye akọrọ gbada ọ ya ka anyị ji wee ka na-eme vidiyo a ka eleghị anya ụmụnne mụ na gị naabọ ka ha nebanye ndụ ha anya ma na ihe na-epu uchu ha n'elu ha aka bụ ọnwụ ọnwụ ka o si ọnwụ gbube gbube ọnwụ na-egbu nwa nkịta anaghị ekwe ya anụ isi nsị ọnwụ anya na-eme na mụ na gị naabọ ọ na-adị anyị ọsịsọ gwanụ m ihe o ji adịrị m na gị ọsịsọ rinne ị ma na onye ome ngwa ngwa na-ana ngwa ngwa mụ na gị naabọ na-achọ ịga chineke n'iru anyị aya ekwezi ka ibe anyị kwuo anyị aya ekwe enwe ndidi sị ka anyị nwere ibe anyị ndidi anyị aya ekwe ka anyị dị tugeda ị makwa na ihe nwoke ji aba bụ ụmụnne ya ndị so ya n'azụ ụmụnne ya ikwu na ibe ọ ndị kwụ ya n'azụ ọ ndị kwụ gị n'azụ so ị na-eme n'ụdị na ndị kwụ gị n'azụ na ha adịgo enough ị needọzi ndị mmadụ n'ime ụmụnne gị mbanụ ọ bụgodu na unu dị enough ị na-ekwu okwu ị mara ka ị si ekwu ị ma na-ekwuzi n'ụdị na ọ sụ ọgụ ị ya-anụ ya bụ ọgụ ị ma na-emezi n'ụdị na ọ bụ na o nweghị onye na onwe- onye- ọ bụrụ na ọ bụrụ ọgụ na o nweghị ihe ga-emenụ Nwanne m nwoke, ọ bụrụ na ị ka na-eme etu a ma ọ na ị na-eche etu a, ọkwa amamihe Chineke nke Ebraham ahụ, Chukwu nke Abịama ahụ bụ ihe na-akọrọ gị. O nwere ndị ị ma, nwee ndị ị maghị. O nwere ndị onye ọzọ ma karịa gị, nwee ndị ị ma karịa onye ọzọ. Ọ na-adị mma inwe ndidi ka Chukwu buru ụzọ. Mozis agaghị Chukwu n'ihu. Ya na ụmụ Izrel na-enwe nsogbu na-enwe ihe niile mana ọ bịa ọ sị ha bikonu nweenụ ndidi ka anyị bịakwutenụ Chukwu ka a mara ihe ọ ya-agwa anyị ka a mara ihe ọ ya-ekwu Mozis na-eme ya ka Chukwu were aka ya wee kwuo okwu amamihe adịghị ya nke mụ na gị bụ ọ bụrụ na eh, a gwa mụ na gị eh, e buso anyị agha ọ bụrụ na a sị anyị na ihe anyị na-eme na ọ bụghị etu a ka o si kwesị anyị ewee iwe anyị ahapụ anyị esi n'oche binie ọzọziba anyị pụọ anyị akọrọ ụmụnne anyị gbago anyị akọrọ ụmụnne anyị gbadata and ọkwa na-akọrọ ya n'onyonyo na-akọ ya na vidiyo na-apọblisaiz ya ndị enemi a na-afụ ụfọdụ abịazi gbakwuru ụmụnne gị ahụ ndị ị kọrọ ọnụ ndị ị na-akparị na-akọcha ụmụnne gị na ha akwụghị anọghị tugeda mgbe ahụ gị nwa zọbazi onwe maka na mgbe enemi bịazi bịa join ụmụnne gị na-enye ha ego ha na ha na-agwa ọkụ etu ịmụ ihe siri ike ụmụnne gị agbazia gị nkịtị ị na-ekwu ọzọ ọ bụrọ na ha amarọ na ihe ị na-ekwu dị mma ọ bụrọ na ha akwụrọkwanụ with you mana etu i si wee mee ha na mkparị ị kparị ha maka onye ị bịa akọcha kpọpụta n'afịa wee kparịa ei ọ bụrụ na ị sịgodu ka unu mee udo i jekwa n'afịa wee sị na ihe ikwu na ikwukwazi so onye ahụ ya ọ ya afịa arụ onye ahụ gị na ya ime udo ọ ịbịazi imerizie gaba until ike agwụgo so ị fụna na amamihe dị na ya ọ dịrọ mma ịpụwa n'ama ịkọcha nwanne gị kọchaa kwue ee ị mazikwa na unu ga-emesi edokwa ka ikpebizi na-emesizie unu esebezie nụbazi ọgụ gbuba onwe unu i wee nye gap ị maghị na onye ilo ga-esi ebe a bata ị chọghị ịma ife ilu na i nwere enough of ndị gị na ha yi aga ka i wee mezue uche gị ahụ uche gị ahụ bụ to n'anya gị ị maghị na uche gị a na ọ nọkwa uche ndị ọzọ kama nọ n'usoro nke gị ya na enweghị ndidi na ị ga-eme ngwa ngwa dị na side nke gị bụ nsogbu ụfọdụ mana ebe ọ nọ wee jọgbuo onwe ya bụ ịpụta ha na ịkọbazi akọchabazie onye ọbụla kparịba onye ọbụla na ọ nke bụ nke ejechaa ọ gwụ na onweghị nke yiri gị na onye so gị ị ma na onye ahụ abụrụ ya na onye ahụ bụ onye ekwensu na enemy ebe a ka ị nọ mebisi ọtụtụ ihe mana ọtụtụ ihe ka ị na-eme magburu onwe ya imekwa nke onye onye mee nke dị mma e too ya e mee nke dị njọ agwa ya nụ sị ya mba ibe anyị na i meteghị ya mana agwa gị ị na-emekatakwa wee tụgharịa uche wee maa na ihe ahụ a na-ekwu i meteghị kedu kedu etu ọzọ ka esi mee ka iche nọ nnọọ iche na ị dị perfect na gịnwa ka onye ọbụla ihe mara so na ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ na ihe anyị na-eme ije anyị na-eje ya na-azọnye n'ụkpụrụ n'ikpe na iwu nke chineke n'usoro nke chukwu nke abrahama chukwu abịama chineke a na-ekwu okwu ya aha agbanwe agbanwe ọ mmadụ na-agbanwe agbanwe due to na anyị na-eme njepụ ebe i jebata ịsata mụta add ya na nke i ji ebe i jebata ịsata ị mụta add ya na nke i ji before you know it wegharịa aka mebezie ọzọ i were nke dịrị aka ekpe tinye n'aka nri were nke dịrị aka nri tinye n'aka ekpe ọ ya bụ n'ime imebie ife mgbe ahụ chineke nke gị ahụ agbakụta gị azụ maka na ọ one way ka nyanwa nwere o nweghị ụzọ naabọ for you agreement dị n'ebe gị na ya naabọ nọ dị n'ebe anyị na ya nọ as a people ndị Igbo ofu agreement as a people o nweghị obodo Chukwu enyeghị the identity nye anyị nye anyị usoro chi ha ya esi usoro ha ya esi na-efe nyanwa bụ Chukwu ma ọ chi ha ya na-efe o nwere chineke nyere ndị ọbụla nke ya mana ọ- anyị so na ndị ọ sị na ndị a bụ my remnants na ndị a bụ ihe nketa m na ha so among my people anyị so mana mmadụ na anyị ewe- anyị nwego mixed multitude n'etiti anyị due to gịnị ma ịkwa iko mụta nwa n'ilo ma ịnụ mba ndị ndị obodo ịnụ nwoke ịnụ nwoke ndị mba ịnụ nwaanyị ndị mba Onye iro na-esi ebe a na-etinye n'ọtụtụ ihe. O mere mbụrụ n'Ijipt nụ, mixed multitude. Ya ka e ji rọchaa afa, nụchaa afa. Ọ bụ mmadụ niile ga mmadụ ole n'ime anyị ga-afụkwanụ Biafra? Nke a mụ na na mmadụ ole ga-afụ Biafra? Ọ- ije- Ije amalitegoro coming out of Nigeria, Egypt. O nwere ndị ụzọ mechisi- mechibidogonu ma n'ugwu awụsa ma na Lagos ohi ọsọkwasị na-eme they will never come out until ihe ga-eme na ewe mee ụzọ emechigo a ka nọrọkwa kịta na-eme mkpọtụ chee na ha ma ihe na-eme mana ụzọ emechisigo na mmụọ anyị anụkwa ọgụ mana anyị na-ayọ Chukwu ka ndị army nụọ ọgụ a n'etiti ha naabọ ka ha mee coup ewepụkwa ya ndị Fulani n'onwe ha ndị Hausa mụ na ndị Fulani mụ na gị amarọ ndị ha bụ anyị nwa bụ ndị jew igbo israelites igbo hebrew israelites anyị nwa bụ ndị ma ndị na ndị muslims maka na anyị na-akpọkwa chineke isi n'ala israel na ndị muslims bụ ofu ụmụnne kama na o nwe onye amaghị kama n'usoro um, israel bụ the covenant ones anyị so na the covenant ones ndị islam abụghị covenant ones so anyị ma ha mara ụdị obi ha nwere ọ ndị na-eri n'ike naturally by force ọ bụrụ ha ka a na-agwa ha dịrị ha dị ready ịga suicide ha dịrị ha dị ready ịsị ka ka eh, ka the whole Nigerians drown ha n'ocean ka anyị mmiri gbagbuo anyị niile ka a nụwa ọgụ ka onye ọ na-agwụ ndị suicide a sị na mụ na gị amarọ ọ nya nya maka iji nwayọ ọ nya ka ị- nya ka ị ghọtarọ mụ na gị aghọtarọ ndị gị na ha na-eme ihe i wee na-eme mkpọtụ anyhow instead ịgba mbọ fụrụ ịbịagodu together mana ọ bụghị ọgụ sọ ya anụ ị chọọ ka ị nụọ ya fil na egbumie unu igbumie ha ha egbu egwu igbuo ha ha egbu egwu ọgụ ndị isi adịrọ mma kee maka igbukwanụ ha ha egbuozi gị ma ọ bụ unu dị in alliance against them e nwee coalition against them ka maka ya ọ bụrụ na ndị middle belt na ndị ndị west ndị yoruba na ndị eh, south joinia e wee jee nụọ nya bụ ọgụ n'oge ya elu even ndị kotonu obodo dị iche iche ndị federal gọọmenti ndị hausa fulani a ji megidesiri ma ndị kotonu ha niile ga-join hands against ndị fulani against this gọọmenti na oseti ya kezinụ ihe i ji agba ka ị gbafee onye ọbụla n'iru ọ ka a sị na ọ bụghị ọ bụkwa etu ndị gboo si wee mee ojukwu ha emeghị etu ahụ even ha na-ekwugoro okwu efu okwu ọnụ ha ọ bụghị no pride no arrogance no no mpako na okwu okwu nke ego ndị a bụ mmadụ na-ekwu ọ dịka ya sị na i mego onwe gị n'ọgụ na onwe ha onye dị ngụwa ma ihe niile karịsịa ọ bụghị etu e si ekwu okwu ọ bụ etu e si ekwu okwu ife m ji ekwuru ihe a bụ nọọ ka amamihe bata n'ebe anyị nọ ka anyị wee nwee ike unite chịkọta ọtụtụ ndị anyị che na anyị na ha we can work together ma na ha ekweghị na biafra asị asị all your styles our styles all style m nwee ike bụrụ ihe like ha nwee ike bụrụ ihe ha like ha ị na-aghọta so ka anyị na-enelu anya n'ọtụtụ ihe maka anyị na-aghọta ife a a ma na ọ ego ka anyị na-achọdo ihe a na ọ gịnị kedu ihe ọ personality ka ihe anyị na-achọdo ihe a ọ eh? personality ka anyị na-achọ ihe a kedu ihe ọ eh? mana weghara ịma ọkụ n'obi ihe na-eme mana obi ọkụ aggressive maka nke nwa ji ime o nwe ihe mee chukwu amaghị maka ya gwakene m onye ga-anwụ kịta ihe ga-eme na chukwu akwadoghị ya o mee chukwu ma maka ya so anyị na-ewezi iwe ma anything ọbụla ọ chukwu ka anyị na-eweso iwe anyị ga-eji nwayọọ were amamihe na-ekwu okwu ka ndị mụ ihe maka the most important bụ na eze ọbụla onye mụ ihe mana igwe bụ ike and na mmadụ kwesịrị ihe mgbe a na-ekwu okwu ndị fulani He, cheta na ndị a bụ Arabs o, cheta na ha nwere their own ụmụnne o and dị connected unlike anyị nwa adịbeghị fully connected with Israel. Ị ma na ndị be anyị bụ ndị Igbo gbara akwụna joinia ndị Rome, ndị joinia ndị Britain na Amerịka. Anyị na-agba na akwụna na ọ mụta ọ gbakarịa, ọ ihe anyị na-eme. Onye Igbo ị kụziri ya ọ- ọ- ihe ọgba ka ọ gbakarịa gị. Eh? so ndị na-akụ isi ndị muslims a na-ekwu okwu ya bụ ndị arabs mụ na ama ndị ha bụrụ mana sunnis mana saudi mana arab ọ bụ ego ka ha eji ha mụ na anụnụ na ha ji ego na ha dịpụrụ enwe ihe na they are moving their logistics na ha nọ they don't have problem of money mụ na mana mụnwa na-ekwu okwu contribution sị tụọ ụtụ tụ sọpọtụ sọpọtụ ndị a sọpọtụ ndị a ịfụnanya ya so na o kwesịgodu ka anyị mechie ọnụ ụfọdụ ife ụfọdụ wee gaba deep underground undercover wee nwee ike i establish bụ our secret service service dị iche iche iji wee na-eme eliminate so many of those eminent people na nọ- na na among our enemy secretly na-eme ha elim- eliminate ka m na-agwa gị ya ogbu mmadụ ga mmadụ ka a ga-eji gbuo onye na-egbu mmadụ ndị secret service anyị ga-enwe bụkwa ndị ọ ndị anyị etrain etrain ọ our forces ka ha ga-abụ etu e nwe esn whatever ha bịasikwa n'azụ a ma na-emezi ihe nke mkpọtụ o nwefu obere ihe e, onye esn na onye police merụ video niile ebuo onye n'ụdị ọbụla maka ha evideogo were eme ga were eme okomoko sendịa ya ha unu emebie unu bụ ụmụazị emebisiena ọtụtụ ife ọ bụrọ etu e si eme ihe nke ọ gịnị meziri ihe banyere mmadụ ime ihe a sị akpọ ya unknown gunmen why must you take responsibility ị makwa na ọ na-aga round the whole world nke ọbụla na-emenụ na-aga round the whole world o nwere ihe ọ ya-abụ e mee a sị na amakwa ndị mere ihe a na unknown gunmen mana nke mụ na ya bụ evidio ka a ma na anyị ee onye risie nsị anyị risie nsị anyị eburu n'ọnụ eh? mụnwa na-ekwukwa n'ihe a because m chọ ka ụmụnne m anyị anụgoro ọgụ ka anyị ghara iluzuzi much a ga-anwụ mana ya bụzi much mana etu anyị si eme all eyes against us ihe niile anyị na-eme bụ ka anyị dọkpụta onye ilo niile ndị ilo ka ọ bụrụzie mụ na a ga-anụrụ ndị yoruba ọgụ hanwa na-etinyeziri anyị aja na-etinyere anyị aka ma ndị middle belt ọ ihe mụ na gị ọ ihe mụ na gị bụ ụmụazị na-eme ife a onye kwuo unu ewere iwe frustration wee kparị ya because ị chọ ka alaeze chukwu bịa n'ike onye gwara unu na alaeze chineke ya-abịa n'ike mbanụ ya ka m ji asị gị na anyị na chineke nwere ọgbụgba ndụ na ihe o kwuru na anyị ga-eme ya ọ ihe ndị a bụ ihe anyị ga-ebugodo ụzọ ka Chukwu wee nyere anyị aka anụmanụ na- na-eme nke na ya ọ ya- ọ ya anwụ echi ka ọ nwụọ taa onye ma ihe aha eme ka ọ- ọ ya anwụ echi ka ya nwụọ taa ọ ga- ọ ga-agba mbọ fụ na ya na ya survive ọ ọ ya apply ụzọ dị iche iche ka o wee jee nya bụ ọgụ nwee mmeri ka o wee dị ndụ n'ime ya ọ ya apply amamihe dị iche iche strategy dị iche iche mana nke mụ na-abụ one way dịzị ka ndị zombie everything agba ya ọtọ eh? a na-eko ka ọ bụrụ na ka ọ bụrụ mụ mekarịsịrị ka a sị na up me up me onye ọbụla na-hail m eh? so ụmụnne m ihe m ji ekwuru okwu a n'ụbọchị taa bụ na obodo adịgo egwu obodo adịgo egwu so ka anyị bido n'isi wee nerukwa anya n'ebe anyị nọ and gbasaa ozi ọma nke unity ọ bụghị n'ife ọ bụrụ na nzuzo and anyị kwụsị- a- a- a- akwụsị ikwupụta onwe anyị n'ilo even Jesus na Matthew 18 kwukwanụ okwu a gị na nwanne nwee okwu ihe anyị ebupụna n'ilo ozugbo ozugbo okwu ị gwara na ya nụnụnụ ọ bụrụ na ị gwara ya wee continue na ya ya ekwu ya ekwu na na o nwe ihe ya mere nke nka ka na ekwekọrịtaha ị gwakwanụ ụmụnne ị kpọọnụ mmadụ naabọ na ịtọ kwa butinụ ụmụnne godu before i kwuwe okwu ịpụ ilo and e wee nebanye ya anya na two or three witness e nebanyekwu ya anya again before rị chineke achọghị ka onye ọzọ nụ esemokwu dị n'ebe gị na mmadụ ibe gị nọ na-agwa mmadụ ibe gị ahụ gị na ya nwere esemokwu first na ihe o mere between gị na ya i buru ụzọ ị gwaghị ya i je kọbara onye ọzọ ị fụ ị makwa reason Chukwu ji wee ghara ịfụ ihe dị etu a n'anya ọ because na ọ mara na gịnwa nwere na na gịnwa ya na-ekwu na ekwu na onye a mere nke o mee nke a na i zughị oke so nyanwa chọọ ka gịnwa na onwe gị buru ụzọ wee nwee eb- ọm- obi ebere gbagharakwa nwanne gị ahụ mere gị ka unu kwuwe ka ị gwa ya ọ bụzia na ọ sị mba na ya emeghị ma ọ bụ ọ dị proud n'ime ya ehe ebe a ka ị ga-anọzi wee sị mba i je gwa nwanne gị na ụmụnna unu ma ọ na nzukọ unu na-eje bụ nzukọ ndị be anyị bụ ndị Igbo ị gwa mmadụ naabọ na ihe mere e kwukwuo ya ọ sịbekwa bupụta nzukọ bupụtara ya nzukọ o, ya bupụtara ya ndị Igbo niile ọ bụ na gụ na ya ekwukọtaghị o ntị ọzọ ya anụkwu ya ị kpọọ mmadụ naabọ na ịtọ ntị ọzọ ya anụkwu ya then ọ, nke ịtọzi na ọ bụrụ na m- nke mbụ gụ na ya workhọ nke bụ mmadụ na ịtọ two or three witness bịa ọ bụrụ na ọ workhọ nke ịtọzi bụ ịkpọzia the whole nzukọ ụmụnna after that third one ọ bụrụ na e kpekatazi ya na ihe niile i werezi onye a tinye uche ajụ ha ajụ ya bụ ị sịzie ya nwoke jee be chineke nna kpezie ekpere n'ebe unu naabọ nọ mgbe ahụzi ọ bụrụ na o mejọrọ gị eziokwu ọta afụfụ o wee bịa chọwa forgiveness n'aka gị and ọ bịakwa ị ya-agbaghara ya mụ na gị amazi nka because I choose gịnị we have become a, a force ndị force Israel Israel so na the strongest mụ na ama mana their strength is not based on uh, ammunition or human like the ha nwa rightly s- uh, ha na-ekwu ya mgbe niile na their strength bụ Chineke kedu ụdị egbe ha alụghọ kedu ụdị ihe ha enweghị for defense and ego mana ha sị na ihe ndị a na their strength bụ chukwu kedu ka chukwu si bụrụ their st- your own strength mụ na gị nke Israel bụ na ha eji Sabbath egwu egwu ha eji ten commandments ihe ahụ chineke nyere moses na iwu e dere na nkume e dere na nkume nkume bụ na ihe e dere na nkume ọ ya last forever na ọ ihe ya-achị enu ụwa Nkume bụ nụ forever, oke nkume, nkume, ọ nya ka e ji dee ya na mkpume na okwu guzo n'elu mkpume, it will stand forever. Israel ejighị egwu egwu. Mụ na gị manụ ngwa n'ezienu ị na-agwa na ụwa ha atụghị egwu ee eh? mmadụ onye na-atụ mụ na gị egwu o nwe na-ege mụ na gị ntị Eh? mụ na gị ejee na UN jee na nka jee na ICC jee na nka gịnị mee o nwene ihe ha mere ọ nya ka anyị jiri frustrated chọzie anyị ịcarry out uh, the whole uh, uh, the mission by ourselves anyhow ọ bụla ọgụ ka a nụba ọ bụ na anyị enye anyị referendum anyị anụọ ọgụ ihe niile a bụkwa still frustrations all out of depression and frustrations because o nwehọ egere ntị ka ọ gịnị mere na egeghị ntị so ihe mụ na gị ụdị style mụ na gị ji ekwu okwu na ihe niile anyị na-eme ya na adịghị n'otu na division ahụ ndị e nwere n'etiti ndị igbo leaders and ndị na-eme agitation for biafra adịghị n'otu ihe ọ na-akọ ọsụ ehike ị na-akọgheri na-ekwu na-ekwu ike ya agwụghị na frustration o. with frustrations ike ya agwụghị yes And ndị mba dị iche iche nwe amamihe nke ụwa nechasịa unu anya ọ sị mba kedụkwanụ ihe a ya-eme eme ka a na-enene ha anya that's the reason a na-afụzi ya n'ike na ọkwa bad governance governance Nigeria na bad leadership ka ndị a ji emere agita- agitation na the their govern their their their Igbo leaders adịghị much interested so na ọ bụghị ihe ha niile na ọ bụghị ihe almost na onweghị ndị isi because na ha believe na ihe Igbo leaders dị involve na ị ma na ọ dị ha na na ya bụ ihe dị serious ọ ihe the world ga-believe mana ebe ọ bụzi na ọ bụghị na ọ dị etu ọ dị and ụmụ- ha ya akpọrọ ya ihe ụmụaka nọ somehow until they bido ọgụ so ị na-akwadokwa maka ọgụ dịkwa sure na ị dị connected with our brethren the Israelites ọkwa ebe a ka physical ya anọ wee nyere anyị aka rinne maka ha nwa bụ ndị ga-eji eziokwu karịsịa na mba niile iji bịa ị work with us ha emeghị ya na mbụnụ and na nzuzo na nzuzo so gị jebe ọgụ ikwu too much ndị ndị Juu ahụ emegbude mkpọtụ a ikwu too much na ihe niile na unu ahapụgo ije nụwadị ọgụ so na oseti oke mkpọtụ Kedu ụdị preparedness i chee dị ịpụta obere ihe si na isi gịnị na ndị ama unu ahụ egosi ihe egosi ha na unu dị onwe ha ụdị ọkwa Oju mgbe Ojukwu ha na ndị nụrụ ọgụ mgbe gara aga na-ekwu ha mana ha ya emesịa merie ha ọkwa mụ na unu ege tape Ojukwu mee all those eh, tapes ị fụ na ha nwee courage kwụrụ na Biafra abịago na ọ dịgo gịnị mesizie mee e ji merie ha etu ọ dị kịta onye na-ekwu okwu na-eme ihe ọ na-eche back na-eche front mana without God or ịga Chineke n'ihu ihe ọ na-eweta erika and mmadụ ime mkpọtụ kedu actually your source eh? ọ mgbe a dịghị together united e nwere esemokwu among our brethren ka ị na-eme ije ọgụ nwee mmeri mụ na gị amakwu ya bụ ọgụ ngwanụ ka ọ bụrụ etu a ka anyị nweenụ ndidi nụ, ka ọ bụrụzie a nụọ ọgụ ndị middle belt ya eso nụnụ ma Yoruba asị m unu before ka Yoruba na ndị middle belt nụwanụ mana mụ na gị ekweghị ka e buru ụzọ ka anyị gbagodo nkịtị dịka ụfọdụ gọvanọ si anyị ma ofu gọvanọ mụ na ya kpara nkata ọ sị na anyị anụgo ọgụ before Kịta kwesịrị ka anyị ghara ịdị too forward, too fast, ahead. Ka Chineke n'onwe ya mechagodi ihe ọ na-eme na Naịjirịa. Nya ka ọ pọnishisigodị ndị Hausa na ndị nile nụrụ ọgụ megide anyị. And n'eziokwu, Chineke na-apọnish ndị Fula- ndị Hausa using Fulani, na-apọnish ndị Middle Belt using Fulani, na-apọnish Yoruba. Ọ ihe meenụ from 2015 before anyị nwa. Mana anyị nwa ụmụaka anyị, ndị IPOB na ọtụtụ ndị na-eme agitate for Biafra mapụta. ọ bụrụ na ị kweghị na ha ha kwatuo gị na-aga aga kọrie gị kpọọ gị traitor na-akpọ gị na saboteur na ndị otu egwu na-akwuo okwue threaten gị sef na-akparị gị because they want to be uh, uh, on top ahead of everybody for Biafra just for Biafra then ndị Hausa hapụkwazịa ndị middle belt a na-achụ hapụ ndị Yoruba wee chụbazịa ndị IPOB ị fụgo ọ bụrụ na anyị were amamihe na-achọ ihe uche anyị adị ya without ime nganga na mpako ịga chineke n'ihu ka chukwu were aka rụọ ọrụ maka ihe a bụ ihe mmụọ ọ spirit ka e ji arụ ụdị ọrụ a ka kwesịrị ka e wee mee ihe biafra spirit ka chineke wee mee gịnị ka ọ kwụwa ndị yoruba na ndị middle belt ka ha nwa were aka ha wee binizie dị ọgụ against fulani possibly mụ na nwee ka aya ya nụpụ aya ya nụpụ aya ya aya werezie nwa ọ na aya ma nụdụ ọgụ ha na-anụzi aya na mana mụ na emiss the opportunity ebe anyị machapụta gaa onye ọbụla n'ihu ha nwa anọzịa na-akụ aka igbo na-elead ha ị dịkwa proud na igbo na-elead gị na-elead ị dị proud na mụ na gị na-elead ha chineke meela anyị ebere anyway ka ọ dị otu a a happy sabbath day to ụmụnne m ndị chọtagoro ụzọ nke ọ chineke nke israel ka e mee n'okwu ọnụ ya ka e mee uche ya ee aka m emetụ ọtụtụ ihe aka n'ụbọchị taa mana ohere adịghị because ụfọdụ n'ime anyị ka na-eme omenala na-akpọdo ya isi n'ala chineke kwuru sị n'ụzọ dị iche iche Egbupụna ọbara sị na ị na-enye alụsị, ma ọ na-enye any god n'ọnụ ama be gị na be gị. Na ị ga-ewere ya bụ anụmanụ bịa n'ebe onye nchụaja, eze mmụọ. Anyị nwere ndị nchụaja na our Sabbath covenant synagogues, ndị nchụaja, nwee ụmụ Livayị, ndị nze, ị ka na-egbu na be gị mmụọ arụbunagụ ya abatakwa be gị na-anara gị alụ na-anara gị aja ị na-enye ya ọbara mbọsị i nyepụghị ya ọ- ọ- ọ- ọ- ọ- ọ bịa o were gị wee werezie ụmụ ndị na ọ na ya nọ tinye tinyesie aka n'ebe ụmụ gị nọ